but from different mothers. Like this video, drop a lovely comment and also subscribe if you have not. Let's look into Igbo version of this video. bukọta ọgwụ ekwetara m na m bute ọ na-echọrọ ejekwa jeje bute nke u esi na ọgwụ ya eme akwa na akwa ya amụ nwa na ọgwụ ya eme akwa na akwa ya eme nke nwa ọlọ m ụchọ ọlọ m decide what of mmụkwa anụ nwa bụ ụfọdụ si na ọgwụ mere na amaghị anụ nwaanyị nụọ nwaanyị na-achọkwa ịnụkwa ịnọ sef na nje ka o zuo ise so were unu nwayọọ ndị ụwa ụnụ akọzina ife ụnụ keep on ama sharing keep on sharing na-ekwunu nke ụnụ ma akwa akwado ọfụma ka amara ka anyị si kwado akwa akwado ọfụma o tegokwọ ife megide akwa ji tie akụ ọ bụkwọ ka anyị na-eme ọ bụkwọ ka ya ọ bụkwọ si a believe onye ọbụla bụ onye ọba nọ n'ọba too ma ibe na-ekwu n'eziokwu esi na-akpa ya mụ nwee ma ụmụ na-akpa nwee
a na-agụ ụmụ ọnụ ụmụ agbọghọbịa tụta ụmụ agbọghọbịa mụsị bụ nwa pụtaba adịkwa njọ na be m anyị abataba nje a na-agụ ụmụ ọnụ a na-agụ ụmụ ọnụ a na-agụrụ nwa ọnụ
ọnụ mmanwụ ijele ibe mmanwụ mere erigo nne ụmụnne m kunye chọọ ife ihe eme onwe wo ọ mụ na-ekwu ada akwụ ofu ebe ekiri mmụọ ada akwụ ofu ebe ekiri mmụọ nwa ndị abịja ebe papa sị ọgwụ belongụa n'ife nwa na nke nwa ife ji sị ọgwụ belongụa n'ife a bụ ya bụ emesi ọ bụrụ na o nwere ife o nwegoro ife merụ mana o nwere ife ị fụ ị na-atụ egwu okwu ị na-atụ egwu ka ihe esi wee pụọ ebe ahụ ndị ihe kwunwe okwu mgbe ọbụla ya na-atụ ụkwụ weta nke agụ weta nke agụ weta ị na-ajụkwa onwe wa ahụ ji ife nke ị na-eweta mana o nwere ife ị na-afụ ị bụ onukwu ị bụ John i jebegodo ụka i je i jebegodo ụka jee ụka six months ọ bụrụ o nwere ife tido tido i jebegodo be m six months ọ bụrụ o nwere ebe i wee tido i kwesịrị ka o nwee ife ị fụ ee ka i wee belong ya amụ ya ka i- ya ka i kweta na mmụọ nọ n'eziokwu ka i wee ị mara na believe, mmụọ o. dị ebe ahụ ka i wee believe epentizina epentizina okwu ee gwa mmadụ gbuo anyị eche gwa mmadụ okwu gwa mmadụ direct agwazina mmadụ nke nwa nke nwa nke nwa nke nwa nke nwa nke nwa ịma alụba anyị na ị na-eme itinye ebe ahụ ka mụ ati nke m e ke ọrụ eke o nwee ndị na-alụ na mortuary nwee ndị na-ele akpati ozu nwee ndị na-anya moto ozu ofu ife ọrụ onye alụọ o me nke onye alụọ o me nke ị na-epenti okwu ị bụrụ onye ụka na-akọgheri ị lapụzi ipreachi ele lapụzi ị na-epreachielu ndị ndị ụlọ ụka ahụ ị na-agwa ndị ụlọ ụka ahụ maka akwa ị makwara sọ m ndị ụlọ ụka ahụ ahụ ị na-ekpere ekpere since mana o nwere ife fa na-aghọta ị makwa na fa ncha niile chọọ ịda fa dịta agba ebe ị na-ekwu maka oke ite ebe o nwere ndị chọọ iburu ego by all means ị makwara ọ bụrụ na oke ite a na-arụ ife a na-akpọ ya na ndị mmadụ eburusigo oke ite ị che na onye nwere ife ọ na-arụ buru oke ite na ọ ya-arụ ọrụ ka ebe ego ya esi abịa ya nwee ife ị na-arụ na ewe gwere oke ite wee butebe ego kpọọ kọrọ ọrịa mana eziokwu na ahụ
a na-ebu oke ite nke nwe- ị che na e ji isi mmadụ agwọ oke ite ị che na e ji a- aka mmadụ agwọ oke ite
oke ite abụrọ obere ife
ejikwa o nwekwọ o nwekwọ ejikwọ parts mmadụ agwọ oke ite ọ bụkwa ife ndị mmadụ na-ekwugheri ọ na-akọgheri na-ekwugheri parts mmadụ adịrọ n'oke ite after na-asụ n'oke ite na isi mmadụ dị n'oke ite na afọ mmadụ dị n'oke ite onye a na-akọgheri ife ahụ ọ chọọ ka o jidesie ike ọ chọrọ ka ije ije zụọ onwe o ihe jigide ife ahụ ọ na-ekwu ruo 50 years and ruo 50 years na ịkpatara ego ma mkpatazi ego ọzọ mgbe abụ ụmụ nwoke nte ị fụ ka e si eti nna mmadụ e nwere ego mere nwa ji eti nna ya ife gbaa nwa sị je ọgụ kwụọ ụgwọ akwụkwọ ị na-akọgheri papa na mụ chọ ije obodo oyibo ị na-akọgheri ị sị anyị nwere ego ya ji eje amụ ọrụ

akwa bụ onye ọgwụ spiritual work apụta asụ na ndị na-eme dibịa bụ evil ndị na-eme nke nwa bụrụ evil ndị na-eme nke nwa bụrụ evil onye a na-agwa gị ife ahụ bụ evil maka na ọ bụrụ na ọ bụrọ evil kee ka o si mara evil onye ahụ na-agwa ife ahụ bụ evil maka ọ bụrụ na ọ bụrọ evil kee ka o si mara ife bụ evil onye sị na oke ite na-egbu mmadụ kee ka o si mara na oke ite na-egbu mmadụ all two things onye ọbụla sị ụnụ amụ na ọgwụ dị ntu a na-egbu mmadụ two things na amụ two things na-aya onye afụ amụ two things na-aya ya bụ envy jealousy jealousy na onye a na-aga n'ilu ọ na o jego jeje gwọọ mana ndị wayo ogbu ya maka na dibịa na-agwọ oke ite na-agwọsi ike ihe e ji aka wolu parts onwegodu ọbụ na anụmanụ bụrụ na gụwa eji aka onye etinye n'ite afụ gụwa otibeghị agbụgbụ abụ mbụ onye a na-alụrụ ọrụ ya eji aka onye etinye n'ime ite ahụ jụrụ itisie ya ọ bụrụ na ya ebu na iburu naba anọrọ ebe agbụ ya mmiri egbuola ya ebu iwere iburu ya naba mana onye ahụ ya pụta sị na oke ite bụ evil watch onye afụ ọfụma onye afụ nwere ike na-eme pastor ma ọ na-eme dibịa iwe na-ewe na ọ na-eme pastor mana ọ dụka onye aka amụ ịma m na-ekwu okwu rinne anaghị asụ nsụ ya bụ m je-eji nwayọ onye ọbụla na-asị na oke ite dị evil onye ọbụla na-asị na oke ite dị evil ma ọ bụ na ọgwụ dị evil onye afụ efu na-ene onye ahụ na-eme oke ite ahụ anya ụfụ jealous maka na obodo niile ma na ọ sọsọ m na-agwọ oke ite afụ anya onwekwa ndị na-agwọ mana afụrọ ya anya ka na m adụ proud ti nke m na net ka ịfụ ya ka ịfụ na ọgwụ dụ mwa na-adụ proud ti nke m ka ịfụ esikwa na ebu dibịa na isi ka warụ tii nke oke ma na ihe ejere ọkụzi ugbo skd ịma ka esi nzana mana ịbịakwa kpọrọgodu m jee agba ngo na ọgwụ na ọgwụ ka m na-agwọ mpa m ma mma m ma obodo anyị niile ma na ọgwụ ka m na-agwọ onwere ibe m na-arụ ọgwụ merụ m ọkwa iyi ijiji a na-agba n'ụkwụ ọla gold ka m ji wee gba nke m nke a na-agba n'aka ọla gold nke ọ bụrụ na ọgwụ ahụ ada ebute ego mụ anyị alazi agwọ ya maka na ụlọ asị na m na-agwọrọ ndị mmadụ oke ite ebu m ụzọ gwọrọ onwe m oke ite fụ na ọ na-arụ ọrụ m mgbe agwọbara ndị mmadụ oke ite na ọ bụrụ na m gwọsịrị onwe m na ọrụ ọrụ mgbe ahụ ọrụ onye ọbụla and ọ bụrụ na oke ite na-egbu mmadụ ọ ya-egbugo m na oke ite sọsọ mụwa nwegodo orugodo 200 oke ite dube m enwere m oke nwee nwunye nwee diọkpara nwee ada ya nwee osote ada nwee ọdụdụ nwa nwee ada nne nwee nne nwee nna n'oke ite oke ite oke ite m na-esigbu wee nwe ọdụ Eh? so na mụ bu ụzọ gwọrọ onwe m ọgwụ fụ na ọgwụ na-arụ ọrụ ehe na before m ga-agwọkwara onye ọzọ echeckigo m na ọ na-arụ ọrụ before m gwọrọ onye ọzọ so na ife ife na-ewe m iwe bụ na o- onye ije ejeje mee preaching ọ sị wụ na oke ite na-egbu mmadụ bịa ọ ya-abụ m na-eme live video some people some people ewere fake account na-esendị nọmba fa ada m areply mmadụ on Facebook ada m areply mmadụ ka m na-eme live video ada m areply comment anybody reply your comment check ya ọfụma ọ bụlọ Akwa check ya baa na profile ya ka ị fụ na ọ bụlọ Akwa onye ọbụla reply message na-agba na-eme live ọ bụlọ Akwa o ọkwa ndị fake account so be careful be careful be careful ike nji ekpe ikpe eji wee kwere akwa 10,000 eji wee kwere akwa 100,000 eji wee kwere akwa mụ ka ya akwere 10,000 kedu enwe m efe wu i che ịfụ akwa bụkwa ha na ị ya-abịa nwa abịa bụ na ị ya-esendị mmadụ akụkọ ka ị na-akọ o nwe onye kwere ụgwọ gụ na achị ụma ịpụ ịkọ ya eriri gbagoro nọmba m 09019941375 onye afụ ị kpọ ọ bụgodị na ọ bụlọ mụ za onye a bụ direction ka ọ ya-enye wu o nwelọ ka o kweta ka ị nye ya ego maka anyị ada ana ego online maka scammer ada m ana mmadụ ego online be careful na-egazi afa fake fake pastors ndị alaga ndị a na-ekwutọsị m n'ebe afụgo nke ịbata online na-aghọghọchi m ọ gbasalọ m na-aghọghọchi m ewe ọchịchị ahụ nke inwe ife ị ya-eji wee preach ụfọdụ ji fake account na-efollow Akwa mana na-efollow Akwa emezie ka o nwe ife ị ya-preach alaike m ịkwụrụ o nwe onye bịa n'ụlọ ụka ka ọ bụrụ maka nke ị na-ekwu ọ ya anọkata ọ bụrụ onye nwe ife ọ ya asị ka o jegodu na nke onye a na onye ya na-ekwu maka ya ntu everyday o nwere ife ọ na-eme ofu onye sị m na o nwe onye na-ekwutọchị na-ekwutọchị mana ife afụ ọ na-ekwu bụ ife ọ chọrọ na ọ nya ka o ji maka ya wee bịa bịagodu buru ụzọ nye nta million ego ọjị m sị na nwoke ka ọ bụ so ị na-aghọta alaike m ndị mmadụ ma na-ekwu maka m ụfọdụ na-asị na mụ mee nke nwa mee nke nwa mee nke nwa kwube maka ya ana m alaike ya mana ị bịa nso ị mara onye bụ Akwa obi ka a na-anị nwoke na obi ọ bụlụ odogwu gbaa mbọ gbaa mbọ gbaa mbọ kịta ị dụ na ikolobịa bịa chọwa onwe wu spiritual work abụrọ efu na ife dị na spiritual work bụ na o nwe ike na ọ bụrụ na nna wu nwere onye ya na ya zọrọ ana ma ọ bụ nna nna wu nwere onye ya na ya zọrọ ana eje alụsị ọ ya eje gwọọ ọgwụ ya bụ ife mezie nyebe ụnụ nsogbu mana ụnụ amalọ ọ dibịa ka ị ya ejekwu ọ napụta ụnụ ọ bụrụ aja ka a ya achụ ọ bụrụ onwe ka a ya agba agbaa onwe i mebe ọfụma na o nwere onye nọ n'ụwa eke na ọ ya eme ọfụma onye ọbụla na eke n'ụwa ya eme ọfụma ya and ọ ya agbata ego onye ọbụla nọ n'ụwa mana i je na akaụntụ nwesịwa 5 million ị bụụkwọ mmadụ ile ele gbabakwọ jee jee mara ife ị ya eme onwe wụ ọ sọrere ya bụrụgodo na ị na-arụ sekuriti ọ bụrụ na i dozie iru ọrụ wa ọfụma ọ bụrụ na i dozie ife na-enye wụ nsogbu ọfụma ọga ị na-arụrụ ọrụ ya anọkata sị na ebe ka be wụ dụ ka ọ lụọrụ ụlọ ezigbudu ada agba aka na getmanụ na-enwe ezigbo ụlọ ọ bụrụ ọkada ka ị na-agba ọkada ada abụ ogbenye ị ya anọkatawa ndị ebute onye ji ego ọ ya bụ fevọ awele ọ sị wụ nna ahụ na ife dị ntụ a na ife dị ntụ a na ọ chọ inyere wụ aka ọ nọkata ị gbabakwa moto ọ bụrụ biznes ka ị na-eme na ka mmadụ si enweta awele bụ ọ bụrụ na ọ biznes na mkpụrụ ahịa naabọ dị na shọpụ ofu ụbọchị ya bụ awele ekotabata ruo ofu onye ofu onye agba na ọ chọ ife a 1000 o nye wụ ego i jezie kọmpani connection contact jeje jeje bute ya i wepụ gain nke wụ echi niile ngwa ahịa eju na shọpụ awele ịdọta ọ ya bụ awele mana ọ bụ na awele ọ bụ na ị nwere awele afọ ọ bịagodo ife izu ọ ya ebu ụzọ gbakọ bụ mkpụrụ afịa one dị ebe a o jebe na ndị nwe nnukwu ahịa ndị ndị ngwa ahịa ha bu ibu ọ ife awele na-alụ awele bụ ịdọta ịdọta fevọ ịdọta fevọ ịdọta fevọ nwee ndị na-alụ ọrụ i je okwu ọrụ onye ejego okwu ọrụ onwetala ọrụ onye ejego okwu ọrụ onwetala ọrụ gụ nwa jee wute awele afọ i ji bịa ụwa na gụ na chi wụ adị na mma ma ndị na-agụ akwụkwọ ọ ga-asị na onye a ọ sọ ya bụ na ego i ji ego wụ bukarị ego nke onye niile bịa bịa ọ sị na onye ama ife ọ na-eme awele ọ bịa magnet to the man o belivuo nke ị na-ekwu na ọ bụrụ na ọ na-atụ egwu so na ọ ife a bụ awele nwee ndị na-azụ afịa ngwongwo ọ bụrụ na i wetasie ego oke etie afịa echi ị na-akọrọ ụwa akụkọ ị nwere awele inwe awele anyị akọrọ ụwa akụkọ ama akọrọ ụwa akụkọ ọ nya bụ awele ọ- ọkwa ya bụ ọgwụ niile a na-agwọ ezigbudu ara So, agbata na ife bụ ife bụ spiritual work bụ o nwe ife na-enye nsogbu na be ụnụ nwee onye